Tar éis drochthaispeáint sa mbabhta a haon nuair a chloígh Corcaigh iad, thaistil foireann iománaíochta fé 20 Luimní go Droichead Abhann Ó gCearnaigh le dul in iomaíocht leis an gClár i mbabhta a dó do Chraobh na Mumhan Fulfil. Brian Tyers is Pat Fleury atá i mbun tráchtaireachta. Tá seolta amach go deas aige. Buaite go maith chomh maith aige Tadhg Boddy. Arís ní hé an tarna babhta gur baineadh siúl den sliotar agus bhfuil siad chun a bheith thíos leis b'fhéidir ná fuilid Táid díreach laistigh den gcuaille aige Fred Hegarty. Sea scór eile, sampla eile den chruinneas a bhaineann leis an bhfear seo. Má fhaigheann sé deiseanna, níl aon dabht ach go mbeidh scóranna le fáil ag an bhfear seo. Láithreach bonn baill Luimneach ar an dtaobh eile agus iad san ar an ionsaí agus tá cúrsaí cothrom go diail agus go tapaidh ansan ag Eoin Brosnan. Arís bhí fear saor, Flanagan, á bhrú chun cinn go dtí Richardson, an cor camáin nách mór ach Richardson a fuair ón bpoc amach ag críochnú na gluaiseachta chomh maith. Leathchúlaí lár ansan agus bhí sé cliste go leor chun rith isteach sa spás D'éirigh leis bogadh chun tosaigh agus d'éirigh leis an scór sin a aimsiú. Agus an bhfuil scór fachta láithreach mar fhreagra? Tá, go deimhin féin, ag an gClár. Sé neomat déag caite, is deacair iad a scarúint. Amach go dtí Gunning. Am aige siúd marc a thógaint. Tá sé ag imeacht i dtreo an chúinne ar dheis agus é tógtha go diail ar fad san aer ansan aige Marco Cleary. Fear laistiar sin é Fred Hegarty agus beidh pointe ar a chaoithiúlacht anseo aige agus an sprioc aimsithe. Agus ar ndóigh sin an fáth go bhfuil go bhfuil sé amuigh ansan b'fhéidir go bhfuil na himreoirí eile ábalta é a aimsiú le pasanna mar sin. Fan na talún isteach i dtreo Graham Ball. agus déanta go maith aige ar an gcéad iarracht anois mar sin. Tacaíocht laistigh agus ag dul chun cinn ansan tá Michael Power arís. Tá an chosaint fíochmhar ansan ach an méid sin ráite tá pointe ana bhreá faighte aige Michael Collins. Tógtha aige Richardson an cosantóir le cois. Isteach anso aige Ó Conaill ach bhí an luascadh beagán rómhór agus rófhada smachtaithe anso ag Matthew O'Halloran. Duane ag teacht isteach agus an neart úsáidte aige anois mar sin. Hugh Flanagan ag teacht laistigh anso agus sin pas ana-dheas chun tosaigh. An uile ag géarú ach os a chionn siúd, sin ceann de phointí an lae ansan aige Luimneach. Teacht amach i dtreo an chliatháin. Tá ruathar á dhéanamh ansan istigh, smachtaithe aige John O'Connor. Déanadh calaois ar siúd, faighte aige ar chuma éigint. An-chóngrach don dtaobh líne, an ceann san buailte isteach agus i gcontúirt, tá brat an gharda chois tí. Is fuirist a bheith ag caint anois a raibh sé ceart aige gan an pas a thabhairt. Tá ceann tugtha anois ceart go leor aige, déanta ar fheabhas aige Joe Casey. Caite chun cinn aige siúd Tomás Ó Connor arís, triúr meallta, a d'fhuaraigh Joe Casey, féach, scaoil isteach anso. an t-ionadaí roim thús na himeartha agus tá Tomás Ó Connor tar éis pointe breá a fháil. Ar chóir go mbeadh deacracht dá laghad aige agus níl agus tá na cuairteoirí chun tosaigh babhta amháin eile. Agus, bhuel, na cosantóirí, Eoin Gunning ar dhuine acu, ansan istigh láithreach agus an léigear ardaithe isteach go lár slí agus Moylan thar aon eile. Am aige féachaint ar na cuaillí, tá ceann mór groí ard seolta isteach thar an dtrasnán aige Jamie Moylan, trí cinn anois ann.